anthu ambiri ali ku inbox kundifunsa za nkhani imeneyi ndelo ndabwera kuti nditani ndipange address anthu ambiri akuti ase motoni ndifuna kuyamba podcast ndiye nditani pamafunika chani ndipo zimafunika ndalama zingati ndeyi paja moton baghaya to the rescue ndi zimene ndimakonda ineyo zimezi nde tiye ndiyambe koma tisanayambe warning mapodcast kunjako aliko kale ambirimbiri number one number two kodi inuyo muli ndi nkhani zoti muzizakamba pa podcast ipo podcast yo ndikumakhala miyezi miyezi musaononge ndalama kuyamba podcast yoti equipment ija eh, ah, ndifuna kuyamba kukamba za gender eh? mukamba za gender muli ndi matopic 10 posachedwa apa eh? equipment ija ndikumangokhala chifukwa choti inuyo matopic anu aja matani mwamaliza zimafunika kumakhala serious kumakhala ndi long term plan ndikukhala ndi chani ndi nkhani kastreta akaka ndikokongola ndi mawaza 100 amene akakhala kuti amamawo palibe mawaza 100 amene anyway pali macategories angapo ama podcast nde ndikupatsani macategory atatu depending ndi mthumba mwanumo hmm? podcast imangofunika foni ha kompyuta imafunika microphone okay mutapita pa google panopa ndikukasecha kuti the best usb microphones akubweretserani pamenepopo pali achina shure achina blue yeti koma ineyo ndimakonda microphone ya audio technica hmm? ya usb microphone imeneyoyo quality yake ngati fm radio

ha zatheka pamenepo microphone imeneyi ndi yotchipa kwambiri yotchipa kwambiri mwina 30 dollars okay 30 dollars imeneyoyo ndikuti mwapanga podcast after all ma podcast ambiri ndi audio only eh, kumene timamvetsera ife ma podcast kwa, kwa, kwa achina chani eh, youtube youtube music eh, podomatic.com mm, kumenekoko ma spotify mu ma podcast ambiri ndi audio only nde simafunika video apa mpokongole apa ndipokongole ndizungulire pamenepapo katatu okay ndiye uh, mukapeza microphone imeneyi you're halfway there imeneyo ndi yotchipa option yotchipa koma ngati inuyo muthumba muli bo nde tibwera pa category number 2 imene imati entry level kuli tima devices tambirimbiri tima devices ngati chani amati Scarlett eh, eh, 212 kaya amati 2i2 pamenepopo eh, kuli tachina maono ndi tambiri taku China kunoko vuto la timenetoto ndi loti quality eh, ndi pepani si yabwino iyayi eh, quality yake uh, is trash ndiye osazivutisa ndi category imene timaoneka tochipa pamene kuti "Ei, ndi- ndifuna kuyamba podcast or live streaming ndipeze akaka kachina kachani maono mukapeza kamenekoko kenako mupeza kuti chani eh, khala ngatitu chani audio sili bho it's too noisy even i- imachepera even kwa microphone ndanena ija ya usb mic ndachina Audio Technica aja ndiye uh, timenetiti titaye ndiye tifike tsono ku category number 3 imene ndimapanga recommend for example kaya inuyo ku- mukufuna kuyamba podcast ya kuntchito kwanu kaya iweyo ndi dj kaya ndi influencer kaya ndi ndani apapa ndi pamene mutani mutenge ball pen pali mashini imodzi imene ndimayipanga recommend kwa aliyense mashini yotchedwa Rodecaster Pro Rodecaster Pro ndi mashini yoti imanyamula ma microphone four imalowa ma headphone four eh, mmatha kuyika bluetooth mmatha kubaya phone ngati ili ndi ah, eh, chani kodi auxiliary jack eh, imatuluka ma speaker eh, ndekuti ah, gadget imodzi mkatimo mutha muli tima effects tima audio effects anthu akuwomba manja anthu akutsutsa anthu akulira komanso mutha kumapanga chani kuipanga program mmene mukufunira imalowa chani imalowa uh, uh, memory card komanso mumaibaya ku computer mm. this is the best you can get in fact the number one mutapita pa google pakunena kuti number one uh, podcasting device search engine iliyonse ikuwuzani kuti chani uh, ndi search engine iliyonse ikuwuzani kuti chani uh, mupeze chani mupeze uh, Rodecaster Pro Rodecaster Pro pali ma Rodecaster Pro awiri generation 1 ndi generation 2 generation 2 yatuluka pompano koma generation 1 iyo sizoti ili ndi zifukwa ili ndi zifukwa zambiri iyayi kwa munthu woti ukuyamba kumene musagule yanyuwani rodecaster pro chifukwa choti anthu ambiri anapanga upgrade nde ziliko za pa second hand zambiri za generation 1 okay amene amalimbana ndi uh, rodecaster pro in terms of competition alipo few for example kuli mashini yotchedwa chani tascam uh, yeah, tascam i- i- ndi- ndi- amapanga ma recorder eh? kuli tascam Mixcast 4 machine iyoyo nayiyesapo si ndi yabwino eh? anthu ena amati is better than rodecaster pro koma kunena chilungamo amachepera kaba mm? koma is almost the same then kuli then kuli uh, podtrack podtrack podtrack 8 imachokera ku company yotchedwa zoom amene amapanga zima recorder zija za za thick recorders eh, chihotelo ichocho ndi chanyasa ndi chimene chinamanga bridge iyi yopita kunyanja chikanope ichi pansipa pali nkhalango ine makonda kuyenda pansipa ndiye ma alternatives onse amene alipo okangana ndi rodecaster pro amachepera kwa rodecaster pro ku nkhani ya quality ndi inu yopeza ni chani rodecaster pro okay na ndanena kuti mupeze rodecaster pro number two mupeze microphone yabwino Ndiye ku nkhani ya ma microphone kuli ma microphone ambiri abwino odula ena ma microphone oti eh, budget yanu yonse ilo koma anthu amakonda m- microphone ija ch- ch- chachikulu chija chi- chachonchi chija chakuda chija why chifukwa choti amati eh, imaoneka bho pa podcast Ime- microphone imene ijayi ndi imene amati chani shure sm7b shure sm7b ndi microphone imene achina michael jackson achina ndani kaya achina madonna nthawi kalekaleyo kuyimbira kalekale amayimbira akulowa mu studio ma 90s Hmm. kuli ma version ma version komano mukapeza microphone imene ija imaoneka cool nde mupeze ma microphone amene aja 4 nanga si mu- matha kubweretsa ma guests eh? mupeza ma ma shure sm7b 4 mupeza uh, pod, pod, uh, rodecaster pro yo imodzi or awiri eh? koma you don't need awiri then mupeza ma headphone ma headphone ndofunikira kuti nanga si nthawi zina munthu amatha kuimba foni nde kuti aliyense azimva pa podcast lacho musayike loud speaker chifukwa choti uh, ipanga interfere ndi chani ndi anthu aja nanga si pali ma microphone nde aliyense amavala chani ma headphone koma you don't need to koma pezani ma headphone ndo cheap ma headphone a audio technica pamene pajapa mwasiye pamene pa then uh, mupeza ma headphone mwasiye pamene pajapa then mupeza ma cable ma usb cable m- yimozi okay you get one usb cable yaitali

ili ndi ma capabilities achani a 4k komano chifukwa choti phone ndi phone eh, anthu ena amafunabe camera nde for camera ine ndimapanga recommend chani uh, canon m50 canon m50 ndi kamera yabwino yotchipa ya canon iyi ndi ma capabilities ambiri eh. in fact nayonso ndi chani ndi prosumer ndi ili pakati pa professional ndi consumer level eh? ndiye muyika pamene popo koma muziwa zoti uh, kamera imene iyoyo i- ikabwera mkatoni muja lens le, factory lens sikhala yooneka bwino ndiye mufuna mugule lens ya special eh? imene ima- imabwera ndi hd photo zimene amayuza ku ma studio ya ma hd lens imeneyoyo uh, musecha kuti kodi canon m50 imayenda bwino ndi lenzi itiyo mhm. ndeti muyika pamene popo mukatele mwamaliza mwamaliza ndi chimene muzipanga choti eh, podcast ija kamera muyisiya apo in focus kenako inuyo mupanga podcast ija uh, rodecaster pro ija imapanga record podcast ija then muitenga mupita pa kompyuta ndikukatenga uh, sound ija ndikupanga sync ndi audio ya, ya, ya ku camera basi mwathana nayo mukatero mupanga upload izizi mutakhala ndi kompyuta ya mphamvu zimatha kutheka in, in, in 10 minutes eh, your podcast could be up uh, kuti zitheke choncho mutha kupeza kompyuta ya graphics card yabwino for video editing basi mutha kuyika zimene zijazi everything in order eh? everything in order eh, kungoyiyasa ndi kuyamba kukambirana basi mukamaliza mutenga kamera yaku fo- ya, ya audio yaku kamera ndi audio yaku ya mu podcast eh, rodecaster basi ndikuyipanga sync mwathana nazo ndikuti pamene papo matani mwathana nazo mukafuna kuti muonese udolo kwambiri Mhm. nde muyambano kupita kwinako koma sikuti ndi recommend kuwonjezera machani ma video switch kuli ma video switch ngati achina atem onena kuti mukhala ndi makamera awiri Mhm. Kuma- kumasuntha from this camera to that camera eh? vuto lake ndoti technology ili

ziliko then mukakhala kuti mukufuna kuonesa udoloso kwambiri kuli mamashini enanso ena eh, oposera pa pa Rodecaster pro nde aliko ambirimbiri okay kuli achina Mackie DLZ creators ambirimbiri eh, odula a quality ya power komano eh, mukadusa level ina yake kwinako kumangokhala kutani kumangokhala kuononga ndalama komanso ku- kutani kuzifira ubig chifukwa choti eh, mukafika pa Rodecaster pro ma needs anu onse they are met okay? all your needs are met with the Rodecaster pro okay nde ndi zimenezozo huh? Ndi- ndipange summary fast fast kwa ma- kwa anzathu amene ali kumbuyoko ndi ma slow learners ena komanso anthu oti sikulu sinayende bwino Okay. kunena kunena kuti kuyamba podcast eh, mufunika mfundo eh, muzikhala consistent, consistent komanso mukhale ndi wide wide wide bank ya zimene mufuna kuchita chifukwa choti eh, mukayamba project ngati iyeyo ndi chapafupi kunena kutani kutha mfundo mamashini aja ndi kumangokhala muchani mdeni eh, kumango- kumangovumbwa ndi fumbi ndanena zimenezo ndanenanso kuti ah, mukafuna kuyamba podcast eh, mutha kuyamba ndi microphone ya usb yokha imene imatha kutani kupanga record uh, audio mu quality ya nyatwa ndanenanso kuti foni yanu ija uh, ngati ili foni ya makono ili ndi option yojambula uh, podcast yabwinobwino eh, ndi microphone ija mutha kuyibaya direct to your phone komanso kuyilowesa kuchani ku, ku computer basi nde ndi foni yanu mutha kuyamba podcast then ndanenanso kuti uh, mukafuna entry level kuli tima machine tambirimbiri monga tachina maono Scarlett 2i2 chani then kuli tima mixer ngati ngati yamaha uh, MG 10xu komano ndanena kuti iti tili tambiri ndi phokoso quality yake siyochitisa chani siyochitisa kaso kwambiri ndiye ndanena kuti pamene inuyo mungafike bo ndi pa mashini yotchedwa chani uh, Rodecaster pro Rodecaster pro uh, imene amapanga ndi kampani ya Rode imene ili ndi chilichonse mkati momo eh, ndi mashini yokwana mwina 2 or 2.5 kgs koma mkatimo muli chilichonse chimene mumafuna ma sound effects mumatha kupanga connect phone yanu kuti ilumikize bluetooth munthu amatha kuyimba foni zonsezo zili mkati momo hmm imatha kulowa ma microphone 4 ili ma headphone 4 ma headphone output 4 kuti anthu 4 onse azimvetsera zimene zikukambidwa monga pa podcast mumatha kuisiya pakati hmm, ndi kuizungulira ndiye mukagula zimene zozo mugulenso chani microphone kuli ma microphone ambiri mbiri for example a Rode omwewo amapanga microphone imene amati chani kodi hmm. Rodecaster uh, Rode, uh, Rode Procaster Procaster ndi microphone chija chimakhala ngati chishaft chachikulu Mm, ndi mic ndi mic ya bhoo so ndekuti muyisiya pati muyisiya pamene papo ndikugulanso machani ma xlr cable angati ma mic aja ma cable azikhala uh, mwina at least 3 meters komanso amitundu yabwino you get ma purple cables kuti chani kuti podcast yanu iziwala ndi microphone ija ndanena kuti mugula chani ma Shure sm7b eh, ma Shure sm7b aja mutha kuwapanganso chani brand ndi malogo ndi makava a kampani yanu olo uh, brand yanu ndekuti basi mukatere mupita ku kamera mupeza kamera yabwino kamera yabwino eh, ndanena kuti poyambira mutha kuyamba ndi chani canon m50 mupeza ma mupeza kamerayo ndikuwonjezera lens yabwino ndikuyisiya mu room kenako muwonjezera chani timagesi tima video lights mukapeza ma video lights aja ndekuti uh, yonse bho mubwera pamene mpapo mukhala pansi kuyatsa basi mutha kupanga zoti set up your stage eh? mukayipanga set up kungotabwanya batani limodzi basi ito eh? everything comes to life basi you can start recording in, in under 20 seconds eh? after all Rodecaster Pro ija kungodina batani basi imakhala yatani yayamba kupanga record and ubwino wake wa podcaster pro uh, wa Rodecaster pro uh, ili ndi backup recording nde imapanga record sound pa ma, ma levels awiri nde kukakhala kuti wina akupanga phokoso kwambiri uh, zitha kutheka kuti chani zitha kutheka kuti basi muyuza uh, option ina ichi komanso mutha kupanga rekodi mu roadcaster mu komanso nthawi yomweyo kumapanga rekodi chani mu multitrack mu adobe audition pa kompyuta pano uh, ndikupanga assume kuti mukuyuza chani windows chifukwa ine si wa apple ya nde nkhani yake ndi imene nde tiye ndikambe za ndalama kodi roadcaster ndi roadcaster pro zimene zikukambidwazo ndi ndalama zingati okay panowa roadcaster pro ya nyuwani it's about 5.5 chinese yuan 5.5 chinese yuan eh, s- si ndalama zambiri kwa mabig hmm? imene ndi ya nyuwani brand new musegula nokha Mu- mu- mabwera mabwera cable mmenemo chani and, and all that

ndiye nkhani yake ndi imeneyoyo microphone microphone ya sm7b eh, nayonso ndi about 1000 eh, ikakhala kuti ndi ya second hand eh, koma yanyuwani eh, mutha ku- kumene muliko mutha kupanga check eh, pa internet ineyo chifukwa choti sine munthu wolemera komanso sine wa mcp makonda kugula chani makonda kugula za second hand pali website inake yoti timapezapo machani mamashini a second hand nde eh, ndikungokuuzani ma ranges ake eh, ma cable ndiwoti atha kulowa mwina 20 yuan cable imodzi sizodula kwambiri then mufunikanso high speed imene imati high speed chani uh, SD, SD card mwina 100 yuan card imeneyi uh, pali makhadi then pali makhadi a high speed makamera ngati canon M- m50 iyo ndiyoti ukaikamo khadi ya wambayi eh, ikamapanga record 4k paja imakuuza kuti "Ih, amwene kamera ili bhobho koma ikukanika kutani kukanika kupanga record msangamsanga chifukwa choti eh, chifukwa choti khadi yanu siili fast kwambiri nde you get a high speed uh, high speed card and then put it in there uh, about 100 then ma video lights kumalawiko nde mu- mu- mu- mutha ku- ku- kukasecha no you don't need something fancy just go with something functional okay nde ndayiwalapo chani kodi ndayiwalapo chani ineyo kalekale anthu amene ama- amaziwa mavidiyo aine akalekale mamashini onsewa ndi nawo ndi ndi ndi ndi chani mixcast 4 yo ya Tascam ndi ndi Zoom PodTrak ndi ndi ma recorder Zoom ndi ndi ma Rodecaster Pro awo koma ndinawona kuti chimene anthu amafuna kwambiri ndichoti kodi iwe uzikukamba chani olo muoneke chabwino chotani mukongolese studio eh? koma pamene popo basi kuyamba kukamba nkhani zibwibwi kukamba nkhani zobowa kukamba nkhani basi eh? mangozungulira fake as stuff anthu saonera page yanu siikula podcast yanu siipita patali ndiye chimene chikufunika ndichoti muyambe basi eh? mutha kuyamba kujambulira foni yomwe ija koma ngati muli ndi choyankhula chabwino basi izo ndi pamene mukuona kuti ineyo hmm? ndimakonzekera kuti lero ndikufuna ndipange video yakuti ndimayika mfundo zonse mmutu mmanja sindinyamula kanthu sindimaonera notes uh -huh. you plan ndikulowa muchani ndimalowa mu street ndikuyamba kuthoka basi ichi kamera imene ndimayuza ineyo eh, ndi ya simple kwambiri kamera imene ndimayuza ineyo ndi gopro

ndi sound koma ndimadziwa zoti ndikaika video yo munthu amene akufuna kumva mfundo zimene ndikufuna kukamba he will definitely listen hmm? amapanga ignore zonsezo ndikumva anthu aliyense ali ndi tima ndi makamera kodi makamera apa ayamba kubweranso mfasho kukhala ngati makamera ayamba kubweranso mfasho ndikuona anthu ambiri panopa akunyamula machani ma mirrorless camera anyway nkhani yake inali imeneyoyo lero timafuna tikambiranepo za zimenezozo uh, kufuna kuyamba podcast mukhale ndi mfundo mukhale ready mm. mukakhala kuti ndi zakuntchito kwanu ndiye ndiuze ndikupatseni chi quotation pamene popo hmm. ndikupasani chi quotation and uh, shipping yake so ndi very easy kut- kutumiza pa ndege within 12 days ngeni yafika kumala yafika ku malawi eh, ikakhala kuti u- u- wa- wayendesa pa ndege basitu ngeni ija muyitambasula hmm. sifunikaso udolo woti chani koma eh, ndi at the center pakhale chani Rodecaster pro ija chifukwa choti eh, ndimakhulupirira kuti as long as audio ili bho basi everything else can be can, can, can be can be woven around uh, that after all muziwe zokuti kwa anthu amene amadalira ma sound engineers eh? kuli ma sound engineer oti amatha kuziwa zoti ah, audio iyi ndi echo inu osaziwe kuli madolo ena ake kuti eh, amene timati ma audio files zawo ndi za sound basi amaziwa zoti sound iveke basi chacha komano amalawi ambiri si ma engineer a sound iyayi amavera pa phone ka speaker kakang'onong'ono ndiye olo atati inuyo mwamenya production ya mtundu wanji ayionerabe pa phone olo atati mwamenya 4k amalawi ayionerabe pa phone pa facebook eh? the audio yaneja is beaten down ndipo amaoneraso chani pa resolution the lowest most of them eh? nanga si bando ndiye inuyo simumakhala ndi phuma ndi chani ndi HD look and feel. Inuyo pangani zoti mutani mutokote. Ndiye ndikupatseni assignment. Pitani mukaone ma podcast a mawawa akumalawi pano. Hmm? Amakatengana uko ndikupanga podcast pomwe paja pa. podcast ija ndikukhala ndi chani 6000 views hmm? magaye enaake oti basi anawapa anawapasa link nkhani yake ndi imeneyoyo yonena kuti mukuyamba zinthu musanakozeke mukuyamba zinthu musana build chani following reputation mukuyamba zinthu musakuziwa zoti audience attention tingaipange capture bwanji ndiye in the end ku malawiko nthawi zina ngati mufuna mufuna equipment ya ma podcast musachiteso musachiteso kufusa munthu wakunja mungofusa omwe wa ku malawiwo chifukwa ndiye kuli ambiri oti anayamba anatani anatopa anazisiya chifukwa choti it's not going anywhere ndiye makamaka kuma ngo uku kukulembedwa maproposal koopsa ah, tifuna ifeyo uh, podcast equipment tiyambe kusintha maganizo a chinyamata ku nkhani za climate change ku nkhani za gender ku nkhani za eh, violence ku nkhani za eh, za chisankho hmm? podcast ija mutenga ndalama za ene uko mubera ma donor muyamba pomwe paja pa koma mupita nazo kuti eh? sogolo lake ndi chani izizi zimafunika anthu oti ali ali ndi commitment ku mapassion ngati amenewa chifukwa choti maproject maproject ambiri a mawawa anthu amawayamba mm? chifukwa choti ali passionate mwina ali ku college eh, mwina aona pena pake eh, mwina anaonera video ya Morton Baghaya kodi ineyo ndinga ndingakhale bwanji ndi ka, ka studio kakang'ono ngati Morton Baghaya mm? ndi ine studio ya ine je naiphwasula ngeni izicho zili ku deni zimangokhala zili mkatoni kwaye chifukwa choti ndinazindikira zoti ine olo pa foni ipa uthenga wanga ufi uthenga wanga ufika mm. kupanga plani eh, ndiyankhula ndi amaumawu ndithoka eh, kupanga messaging kuti message iyi ikupita kwa anthu okumva chitumbuka pamene pachapa basi kuipanga structure eh, message ija mmene zimayenera kukhalira osakoka nkhani eh, osayankhula zambiri osazipopa kwambiri eh, osapanga manyado komanso osakhala mbuzi mm. chifukwa choti iweyo ngati umadziwa zinthu umadziwa zinthu basi eh. ngati iweyo uli ndi kena kake koyankhula you are free to talk eh? yankhula talk ya talk eh? kuli fans yoti amadana ndi Morton Baghaya nde nthawi zina ndimawerenga ma hate comments eh? kuma page ena ayi ni Morton Baghaya ndinamutulukira kalekale amandibowa nde anthu amafunsa amakubowa chifukwa chani amakana mulungu ah ndi wausi silu eh, ndiko kulima kulima haters oti is amadana nane komano iweyo talk your talk ama people will come uma umakhala ndi niche audience yako iweyo talk your talk upanga upanga pamene ababa

and uh, everything is glasses on nde kamazaza kamazaza panja apo pansipa then pali underground live ah, night a night ndikuona achina jamison achina whisky vuto la kunoko ndilokuti eh, amene ma Chinese ali ndi test yawo yawo eh, ma Chinese ali ndi test yawo yawo ikafika nkhani ya zinthu izizi so this is a western thing eh? you can see kuti anthu ambiri amagula kabotolo kamodzi and eh, amakonda m- mowa wa like, like uh, ngati casbek ndekuti ubreake mu market imeneyo kuti usegule western style pa bar kati imene timadziwira ife ya malawi Eh, ndipovuta kwambiri ndipovuta kwambiri eh, eni ake amakonda kupita kuchani amakonda kupita ku maphabu achoti even kuti ukhale pansi eh, upeya pamene popo 700 yuan eh, per table palibe povina eh, ndikuti ali ndi antchito antchito tinake tovina